funso limene ndili nalo ine ndi kwa omvera kapena kwa amalawi ndi loti nangano nchifukwa chani anthuwa timawapha ngati tikunena kuti okay tikukhulupirira izi koma tilibe umboni komanso olanga ndi mulungu ndi apolisi nanga timachitiranji i think that's where my question is kwa amalawi kuyamba chaka ndi kusamalira achikulire Achikulire m'Malawi muno akuseweretsedwa, achikulire akutonzedwa, achikulire akuphedwa pa nkhani yongowaganizira kuti ndi mfiti. Kuti zoti wakalamba wafuna zidachoka m'midzi, pano kuli wakalamba ndi mfiti.

ine ndi sam k kukulandirani kwa nthawi yoyamba mchaka chino mpulogalamu yoyamba ya catholic perspective ndipo chaka chino sitifuna kuchita kuyamba ndi nkhani yapatali kwambiri koma nkhani yotikhudza kwambiri nkhani imene ikupereka udindo kwa ife tonse tikufuna kuyamba ndi kuyandikana kwambiri ndi achikulire kodi nchifukwa ninji timawapangira nkhanza achikulire kodi nchifukwa ninji timawapha kumalawi kuno bungwe limene lili loyang'anira mgwirizano wa mabungwe amene amayang'anira nkhani yoteteza ufulu wa anthu achikulire anthu okalamba la manepo latulutsa uthenga mchaka chapitachi kumapeto kuti anthu okwana 25 aphedwa kumalawi kuno iwowa ndi achikulire poganiziridwa kuti ndi mfiti m'madera mwathumu Ndipo lero, bambo Louis Chikanya akhala akucheza ndi achikulire ena amene anawapeza mdera lina ku Lilongwe kuti amve kuti kodi amamva bwanji iwowo ngati akuluakulu ife tikamawanena osayiwala kuti ife kumene tikupita ndikokula komweko tsiku lina tidzakhala tili ife tikachulukitsa izi tidzachitidwa chipongwe ndife. Mpulogalamu yomweyi tikhalanso ndi mkulu wa manepo a Andrew Kavala amenenso akhale akulangiza zomwe tiyenera kuchita koma poyamba penipeni tiyamba kumva machezedwe amene anachitika masanawa pakati pa bambo Louis Chikanya ndi akuluakulu ena mu mzinda wa lilongwe tikati akuluakulu tikukamba za achikulire ndipo iwowa anacheza nawo mofatsa bwino kwambiri ndi cholinga chofuna kutipatsa chithunzithunzi cha mmene ife ngati amalawi sitikhalira bwino ndi akuluakulu amenewa Tikutero m'programu ya Catholic Perspective, pambuyo pake tikhale tikumva maganizo a bambo Louis Chikanya komanso bambo Elias Chizule kuti nanga ndi mmene anthu enawa ayankhulira mpingo umati chiyani pa nkhani yokhudzana ndi kusamalira komanso kuteteza achikulire. Inu tiyeni tikhalire limodzi Catholic Perspective on Radio Alinafe.
ndikulandireni ndikudziweni makamaka ineyo dzina langa ndine Hemson Gama Aha, a Gama mumakhala kuti ine ndimakhala konkuno kwa Chisapo Aha. E, Kwa Chisapo munabadwira konkono kapena munachitobwera kuchokera kwina kwake? Ayi, ine kwathu ndi ku Ntcheu kwa Senzani. Munabwera liti chaka chanji kuno kwa Chisapo? Kunoko ndinabwera pa kanthawi ndithu eh, ndikuti 1994 Eh, mungatipase picture ya mmene kunalili 1994 mukayerekeza ndi pano mm, nkhani ya chitukuko mbali ya kuno. Ah, koma kungoti sinakhale kuno nthawi yaitali kwenikweni ndakhala kwa Kauma komabe chitukuko chakunoko momwe chikuonekera masiku ambuyo ndi pano ndi pano pa zinthu zikuoneka zikusintha kusiyana ndi mbuyo ndithu chabwino kaya kumeneko tikudziweni Ah, ine ndi Kristen Mbewe ndimachokera ku Salima ndinabadwira ku Blantyre ku Chileka ndinayamba sukulu ku Thyolo cha ku Luchenza uku kunoku ndithu ndapezeka kuyambira ma 1978 mpaka na panopo ndithu
1978 munapezeka kuno ku Lilongwe eh. Ndeno 1978 mwabwera kuno ku Lilongwe kuchokera ku Blantyre. Kuno kunali kotani, kumaoneka kotani nthawi imeneyo 1970s?
Ah, kunoku ndithu monga malo takhala ano kunali ndithu kuli malo ena kumene kwina tikuona manyumba ako kulibe manyumba Manyumba mwina amene amaoneka apo ndi apo ndi msewu tikuona apo kumapita tsidya la ukolo, koma dera la ukuli kunalibe ndithu moti mmene ndingafotokozere ndi zimenezo.
Tathokoza kwambiri a Mbewe. Pano ndi ndi a Mbewe komanso ndi ndi a Gama. E, omvera nkhani ya lero ndi yokhudza ufiti makamaka achikulire ambiri amene Ena amanena kuti ndi afiti, zikangochitika m'mudzi basi wina katisiya m'mudzi, kawirikawiri chala chimaloza pa agogo kapena achikulire. Nde ndi ndi achikulire amenewa, a Gama komanso a Mbewe, amene akhalitsako padziko lapansi. Nde eh, tiyambire ndi a Gama. Uh, kodi inu muona ngati kuti chingakhale chifukwa chiyani anthu ena achinyamata makamaka munthu wina kawatisiya pamudzi kapena mwina china chake chachitika chodabwitsa kaya mvula sikugwa anthu amathamangira kwambiri kunena kuti achikulire agogo amenewa ndi amene amanga mvula amenewa ndi amene apha munthu chifukwa chiyani kwenikweni zimatero zimenezi chifukwa chake chimachititsa nchakuti maganizo awo anthu ndi amene amakhala nawo otero koma titati tifufuze bwinobwino si choncho amakhala ongoganiza chabe chifukwa chakuti kuvuta kwa mvula sikuti kwayamba pano ayi ngakhale zaka zambuyo mvula, mvula imavuta ndithu ndiye maganizo amene amakhala nawo anthu ongoganiza kuti agogowa ndi amene apha munthu agogo ndi amene atseka mvula sizimakhala choncho amakhala maganizo a ife molakwika pofuna zinthu zina kwa agogowa
Aha, mufuna muonjezere ambewe chifukwa chani zimatero kuti eh, zikachitika pamudzi basi anthu amaloza chala achikulire Ah, zimenezi mongowonjezera monga mmene anenera anzangawa Ah, nkhani imene ine ndikuiona ikufika pamenepa pa kumalozana chala nkhani ina mwina nditangofotokoza kuti tikanena za ufiti Inde, ufitiwo ulipo malinganso ndi chikhalidwe chathu. Ngakhale tikalowa m'Baibulo, panali even ena mafumu ena amene akasiya kudalira Mulungu amapita kwa anthu amati obwebweta amene titha kunenanso ndi mbali imodzi ya ufiti. Akakakhulupirira zimenezo, mapeto ake amakagonja. China chakuti anthu mwina kukhazikikanso mmanja mwa Mulungu kukupita kukuchepa nchifukwa chake akufika kumafika mma stage amenewo mwina kumalozana zala wachita ndi uyu wachita ndi uyu koma anthu onse atakhazikika powopa Mulungu mwina kumapembedza zimenezi zingathe kuchepa ine mwina ndikaonjezere moteromo. Tathokoza kwambiri a Gama, eeh mwina zimatero kuti Ena amati mwina chifukwa cha ulesi, khalidwe la ulesi, khalidwe, khalidwe lodalira anthu ena, zimenezi zimene zimapangisa zimenezo. Mungathe kutambasula bwino bwino. ndizoona zimenezo chifukwa amadalira zinthu za anthu za anthu ena chifukwa cha ulesi chifukwa zimene atakhala kuti anthu ngodzipangira okha kuti amadzilimbikira kumagwira ntchito nkumapeza thandizo vuto ili likhoza kuchepa koma chifukwa chosakhazikika kukhala ndi mtima womadalira kuti aujeni ali nkatundu wakuti ndifuna katunduyo nkhani yake imakhala ngati imeneyo yongopha munthu wosalakwa kumene kuli kulakwira chifukwa ngakhale baibulo silola kupha munthu ayi baibulo limanena mawu ndithu oti usaphe ndiye kutsimikiza mtima kwabwino kwakuti mmene tingakhale nawo kudziko lino lapansi tiyenera kukhala anthu ok- okondana anthu achikondi fo kukhala anthu achikondi vuto lophana silingapezeke inuyo makhulupirira kuti ufiti ulipo e ufiti ulipo anthu amatamba anthu amatambadi mungakufotokoze bwinobwino kuti kutamba nkutani Ah, chimene ngafotokoze nkhani ya kutamba sindingafotokoze mwini for ine sinditambayi agama mwanena kuti mu- anthu amatamba mudziwa kuti amatamba ee anthu amatamba mmadziwa bwanji Ehe.
chimene chimadziwika nchakuti zimene zimachitika kuno ku dziko lapansi ndi makhalidwe anthu amene amakhala nawo zimapangitsa kuti "Ah, uyu mwana uyu sali chabe ayi uyu amene kuti amatamba ndithu Nchi- zimene akuonetsa okay ndiye kuti tinene kuti khalidwe lina lake loyipa eh khalidwe lina lake loyipa ndi choncho ndithu kufunira i- u- zoyipa ena ehe lofunira anthu osati akhale ndi zinthu zabwino iyayi koma afunira zake zingokhala chiganizo cholakwika ndiye tikamuona munthu timapezana kuti "Mm, uyutu si munthu chifukwa tikati munthu nkhalidwe la munthu uyu alibe nzimu munatambako inuyo ayi ine sinatambeko anakutambira nkoni anthu ee ananditambira munadziwa bwanji kuti akutambirani iya ntagona mnyumba mwanga anabwera kuti ndzotoloka ana anthu amatamba chonchi ine ndimapemphera ndipo nkupemphera kwanga mulungu amandionetsa zinthu zosiyanasiyana anabwera munthu wina adachita kubwera wina wake ndithu ndipo ndinakachita kumuuza pamaso ndati usadzapangenso zomwe wapanga zija ndinamudzudzula kuchokera pompo ndine sitigwirirananso chifukwa ndidamutulukira anthu amatamba ndithu amasanduka kumera mapiko anthu chabwino agama ambewe eh, inuyo anakutambira nkoni anthu Ah, izozo zikhoza kuti zidachitika Ndingopereka mwachitsanzo, nthawi zinazake ndikukhala cha ku 24, panyumba pamayendayenda ujeni, zinthu, nde ndinauza akazi wanga ndi ana kuti tiyenera kupemphera kwambiri, aah zinthu zija within. Masiku ochepa zinapezeka kuti yani zasiya ndipo ndinatsimikizira akazi wanga ndi ana kuti musadzanyengedwe mukadzaona zinthu ngati izi kupita kwa asing'anga mudzakhala ngati mukalowa mu system ya satana mdyerekezi dzakhazikikeni mmau a Mulungu mudzagonjetsa zinthu zimenezi za za za ufiti za satana ndi mmene ndinazithetsera ndipo ndimakhulupirira kuti munthu akakhazikika mwa Mulungu ngakhale mfiti pa iye singachite kanthu. ndikafotokoze motero. Alipo ena anakunamiziramponi za ufiti?
Ah, sanandinamizirepo komano chimene ndimachidziwa ine munthu akakhazikika mu ufiti waufitiyo akamamuchitira wokhazikika mwa Mulungu amamuona ngati woopsa kwambiri, amati uyu adapita patali. chifukwa chokhulupirira kwake kwa Mulungu uko nde kukhulupirira Mulungu ngakhale mfiti zimakanika kusewera naye munthu okhulupirira Mulungu ndimafuna ndikafotokoze motero nanga inuyo simunanamizireko munthu ndiye kuti ndi afiti ah sindinanamizirepo eh nkoyipa bwanji kunamizirana za ufiti Ah, ndikoyipa chifukwa ngakhale zimandisangalatsa akamanena ena za ufitizi ngakhale m'mawairesi kuti ufiti kungomutchula munthu ufiti ndi mulandu chifukwa umboni kuti ukaupereke kuti amachita bwanji ufitiwo zikhoza kukhala zovuta chifukwa pokhapokha nawenso utakhala mu system ya ufitiyo ungathe kukafotokoza bwino mwina ndingayankhe choncho. Tathokoza kwambiri.
Ngati muli ndi mawu omaliza, malizani.
Uh, ine ndathokoza chifukwa cha pologalamu yanuyi mukapitiriza mwinanso anzathu ndi ena akamamva mwina akhoza kutengerapo nzeru mmene angamachitire and osamalozana chala mu nkhani ya ufiti mwina ndikamalize moteromo tathokoza kwambiri ambewe uh, gama malizani mwina mawu a kukhosi uh, ah, zikomo kwambiri ine mawu anga otsiriza onena kuti mchitidwe umenewu utachepa dziko likhoza kuchita bwino chifukwa timadalira tikakhala ndi anthu akuluakulu mmudzi tsopano azigogo akamaphedwa chonchi zabwino sitingazione chifukwa nzeru timakatenga kwa gogo zikomo tathokoza kwambiri ine ndimaganiza agama na mbewe kuti nanga poti timangokhala ngati tungoganizira kuti ah, aujeni ayenokhala ambewe agama ayenokhala ndi afiti mwina nkuwachita chipongwe mwina nkuwapha kumene ndiye nanga patsogolo zitadziwika kuti sanali iwowo ndiye tingamve bwanji ife amene tachita zimenezo Ah, sitingamve bwino nzopweteka ka chifukwa munthu angofa mosadziwika bwino ndiye si bwino ambewe mwana- mwamunamizira munthu kuti ndi afiti awa nkuzadziwika pamapeto pake kuti si fiti mungamve bwanji Ah, ndi zinthu zomvetsa chisoni Uh, ukhozanso kumakhala wamanyazi chifukwa wamuipitsira dzina nzako pamene iye sanachite zimenezozo nde utha kukhala munthu wokhudzika kwambiri komanso nde kuti uyenera kupemphera kwambiri kwa mulungu kuti akukhululukire bodza limene unampaka nzako Catholic Perspective on Radio Alinafe.
nde nkhani ya ufitiyi masiku ano makamaka ikakhala kuti yakhudza agogo achikulire kawirikawiri imakhala kuti alozedwa chala ndi achinyamata nde ndili ndi achinyamata pano ndikudziweni Ah, ineyo ndine dzina la Michael ndaona kuti nkhani ngati imeneyi monga zikhulupiriro za m'midzimu anthu akumidzi ndithu amakhala ndi zikhulupiriro zawo koma panafunikira ngati ifeyo achinyamata ngati pali kuganiziridwa zimenezo ena amene akuonekapo kuti ndi achikulirebe pang'ono anayenera kuti athamange ndikuwakhazika pansi achinyamatawo kuti asanafike potsimikizira chikhulupiriro chawo a- akambirane kuti pena pake pakhale kusefa bwino pa zimene zikufuna kuti iwowo achitezo chifukwa mutha kumuganizira munthuyo kuti ndi mfiti mwina chifukwa choti mwammenya pama ndiye mwina amatha kulankhula movomera Koma ichi chimachitika chifukwa cha ululu umene wapatsidwawo. Ndiyeno zinthu ngati izi zimafunika pena pake kukhala pansi kuganiza bwino tisanamu tisanamupatse chiweruzo. Komanso sizoona kuti munthuyo akaweruzidwe ndi ifeyo ayi. Pali madera ena amene chingakhale Mulungu adaikapo madera ena anthu akuluakulu amene amayenera kumaweruzidwa osakhala kuti tikadziweruzire tokha munthu kumupha kapena kummenya kapena kumwetsa tsabola ndikulakwitsa mwina munthu uja wadziulula chifukwa choti mwamwetsa tsabola ndiye kuti wanena chifukwa choti inuyo mwamwetsa tsabola kuti mumusiye osakhala kuti kuti iye ndi mfiti yayi koma chiganizo ichi chimafunika pena pake kuchiumba bwino kwenikweni ngati munthu aganiziridwa akuyenera kuti anthu ena m'mudzimo kungomva nkhani ngati imeneyo akoke anthu amene akugwira nkhani ngati imeneyo awakhazike pansi eh, ndikuwauza kuti zinthu izi muyenera kuti muganizire bwino chifukwa ukalamba ndi ulemerero wa pamudzi and ndi ulemerero wa dziko lapansi ukalamba adanena kuti iwe ukabadwa udzakalamba ndipo ndi ulemerero wabwino kwambiri ndiye tidayenera kuti kumaganizira bwino pa chimene ife tikuchita komanso tisadziweruzire tokha ineyo ngati wanyamata ndikulankhula motero choncho kuti pena pake pamafunika kukhala pansi ndikulingalira bwino zochitika zimasinkhidwanso bwino ne naona ngati choncho ine ndine beto timothy a timothy chifukwa chani muno kuti achinyamata amathamangira kuti zikavuta pamudzi kaya mvula sinagwe kaya mwina chani chavuta mwina wina wamwalira mosadziwika bwino amathamangira gogo chifukwa chani achinyamata amatero uh, monga anenera kale anzangawa kuti ndikulakwisa chifukwa olo kuti mvula yavuta sindikukhulupirira zoti pali munthu amene angamange mvula amati ayi agogo ndi amene amanga mvula sizingatheke inu simukhulupirira kuti mvula imamangidwa ayi ine sindikhulupirira kuti mvula imamangidwa chifukwa kuti ndi chile- chilengedwe chake cha mulungu ndipo sizingatheke munthu kumanga mvula chifukwa atakhala kuti munthu amatha kumanga mvula ah, mwina pano ataimanga kuti chaka chonse mwina mvula isatani isabwereko koma mumakhulupirira kuti ufiti ulipo ufiti ndi matsenga zimandivuta kusiyanisa kuti kodi ufiti ndi zamatsenga zimasiyana motani koma zamatsenga zilipo koma za ufitizo ah, sindidziwa kuti ufitiwo phindu lake amapeza motani akati munthu ndi mfiti koma matsenga ndimakhulupirira za matsenga zilipo ndiye mwati chifukwa chani achinyamata amathamangira kuloza chala ah, ah, agogo Ah, choyambirira chimakhala mwina mmene iwo akuganizira ndi zikhulupiriro zawo chifukwa iwo ayambira kale kuganiza kuti amanga mvula kapena kuti agogowa ndi mfiti koma pamene atakhala kuti agogo ndi mfiti ah, ndikhulupirira makolo athu mwina sanakabadwa chifukwa ifeyo makolo athu anabadwa ndikukula ndikuberekanso ifeyo ifenso agogo athu tili nawo mmidzimu koma za ufitizi sinamve kuti iyayi agogo akuti amatamba amapanga zakuti koma zamatsenga timamva zoti anthu amapanga zamatsenga ndiye pali achinyamata ena akaganizira aka, kuti agogo awo ndi afiti akawagwira mwina kuwapanda kuwawotcha kumene mungakhale ndi mawu otani kwa anthu otero apopo kumakhala kulakwisa chifukwa iwo ndi maganizo awo angoganiza kuti ndi mfiti malinga ndi mmene agogo akuonekera koma mwina si mfiti iwo ndi maganizo awo angoganiza kuti ah, kuchikhazikitsa kuti ah, agogo amakhala mfiti pamene iwo si mfiti ndiye choncho nkulakwisa chifukwa iwo nso akazakula kodi anthu ena akazanena kuti ndi mfiti adzalakwisa chifukwa nawonso adzapita kukalambako mulungu akawapatsa moyo wampa- wautali ndikukhala ndi nthawi yayitali adzakhalanso gogo ndiye iwo akadzakhala gogo ena nkuzapanganso kuti mulu- chilengedwe cha mulungu sichikubwera kapena wina wake pamudzi msana wadwala mosadziwika bwino monga mmene kumasiku ano amati ma bp ndiye adzikaloza anthu kuti "Ah, munthu amene ali ndi bp ati awa akuti ndi mfiti kumakhala kulakwisa chifukwa nthawi ina iwo akazakulanso nkukalamba ena azapanganso kuti iwo ndi mfiti ndiye azaona ngati anthu aja akuwalakwira pamene iwo aja ankadusa njira ngati ziti ngati zomwezo a timothy ndathokoza kwambiri e, mkulu dzina ndani mu
Mr. Nefta Zulanga. aha inuyo nkhani ya ufiti kuti achikulire akunamiziridwa kukhala mfiti choyambirira ufiti mmakhulupirira ulipo ufiti Ineyo monga mwa mawu a Mulungu ndimakhulupira kuti ufiti ulipo.
Ufiti ulipo nde ama-, amatamba ndani kwenikweni? Otambawo
ndi anthu osiyanasiyana, si azigogo okha.
Kutamba nkutani?
Zamatsenga.
Matsenga nchani? Mphamvu ya usatana. Mphamvu ya usatana kufuna zoipa nzako? Eya.
ndiye ufitiwo ulipodi zoona eti koma si bwino kuma- kumamuweruza munthu umboni usanaupeze kumeneko ni kutani ndikulakwisa chifukwa aliyense ndi wochimwa koma kungomuganizira kuti "Ah, uyu ndi mfiti ndikulakwa chifukwa kuti aliyense ndi chani ndi- ndi chani aliyense ndi wochimwa koma ufitiwo ulipodi ndithu zoona sindingautsutse ayi ulipo koma Chachikulu ndi chakuti anthu tisamamuganizire munthu kuti uyu ndi chani mfiti chifukwa kuti aliyense wokalamba tingoganiza kuti ah, uyu ndi mfiti uyu ndi mfiti ndikulakwa koma nkhani yayikulu ndiyoti pakachitika chinachake ndi mmene awowa atani akambira tifufuze pamudzi tikambirane kuti pamenepo tingapange bwanji kusiyana kuti kungokhala ndi chiganizo kuti basi munthu uyu ndokalamba ayi ayi munthu uyu amatamba timuweruze kumeneko ndi kutani ndi kulakwa Ndi- ndipo anthu oterowo o- ofuna kuti azimangidwa ndi kulakwa kwambiri inuyo anakunamiziraniponi kuti ndinu otamba iyayi kwa ine ayi koma ndikukamba zimene zikutani zikumveka inuyo mnanamizirako wina kuti ndiwotamba ineyo zimenezo sindinachitepo aha Eh.
Tathokoza kwambiri. Mawu anu omaliza.
Okay, mawu anga omaliza ngakuti ndikumema aliyense kaya ndi wachinyamata kaya ndi wamkulu asamamganizire munthu kuti uyu ndi mfiti ndikusanga kumpasa munthu chi- chiweruzo kuti kapena kuti kumupha kumuotcha kutani ndikulakwa koma chachikulu kuti tizikambirana ngati pangakhale chilango china chake koma tizimpasa koma titafufuza kuti iyeyo ndi otani kusiyana kuti munthu ku- kungomweruza ndi kungomupha kapena kungomuganiza kuti ah uyu ni chani mfiti kumeneko ndi kulakwisa tathokoza kwambiri mawu anu omaliza mawu anga omaliza m'mudzimu muli mafumu mafumu inu mukamva nkhani ngati zimenezi Chonde thamangani mwansangansanga pamalopo anthu, anyamata, asanayambe kupanga chiganizo chawo. Muthamange inuyo ntchito ngati mafumu. Munayenera kuti muthamange nsangansanga. Kungomva zoti pamudzi pakutipakuti wina wake akumuloza chala kuti ndi mfiti chifukwa cha maonekedwe kapena ndi mfiti chifukwa cha ukalamba, munayenera kuti muthamange ndi kufufuza kuti kodi nkhani imeneyi ikumveka ndi ndani ndi ndani, n'kuwakhazika pansi anthu amenewo kuti penapake atetezedwe. okalamba kapena atetezedwe chifukwa sizikuchitika kwa okhawo onse okalamba chifukwa mwina umphawi womwewo munthuyo mwina ndi wotani mwina kaya sasamba chifukwa chakuvutika kaya ndi chani amatha kumamuganizira zimenezo ndiye mchitidwe ngati uwu mukangomva zakuti wakuti wakuti ndi mfiti inuyo ngati akuluakulu munayenera kuti muthamange mwachangu chiweruzo chisanabwere chifukwa Kunjaku anthu ena amakhala ndi chibwana. Kudziweruzira zinthu ndi chibwana. Koweruzira zinthu kulipo ndiye nkwa inuyo kwa anthu akuluakulu ngati mafumu amene timakhala nanu m'mudzimu. Mulipo mafumu, mulipo amfumu amakhala ndi nduna zawo. Munayenera kuti mudzithamanga msangamsanga kukagwira anthu amenewo ndikuwakhazika pansi kuti chiganizo ichi ndi nkhani ngati izi ziyime zikhazikitsidwe pansi. tathokoza kwambiri a timothy malizani ineyo ndinena mochimodzimodzi mmene anenera anzangawa kuti pamene anthu akuganiza kuti ndi mfiti tisakhale ndi kutsimikizira kuti munthuyo ndi mfiti chifukwa cha maonekedwe a munthu ife achinyamata tizikhala tikuphunzitsana kuti aliyense amene ali wokalamba sikuti angakhale mfiti ayi. Aliponso anthu abwinobwino amene amatikonda ifeyo ngati azigogo athu amene ali okalamba. Iwo anakhala kuti ndi mfiti mwina sitinakakula kufika size inoyo. Koma chifukwa choti iwowo ali ndi chikhalidwe cha umunthu. Ndi maganizo chabe a anthufe amene timaganiza kuti ndi ufiti kuti china chake chachitika pa mudzi. Kumakhala kungopupuluma kuganiza zimenezozo kuti munthuyo ndi mfiti. kapena chifukwa kuti chinachake chachitika chimene ife sitinachione bwino, tam'ganizira kale munthu winawake kuti ndi mfiti, timangotenga nazo tsoka. Chifukwa kuti pambuyo pake titha kupeza kuti tapanga chipongwe munthu uja, n'kudzapeza kuti chilungamo chenicheni ndi kuchipeza kuti mwina munthu uja anadwala. Ndiye tidziphunzitsana kuti sitikuyenera kuweruza munthu olo mfitiyo itakhala kuti taidziwa. Ifeyo tilibe mphamvu yoti tingaweruze. Zi- Anthu ambirimbiri anapita kutisiya ifeyo padziko lapansi pano, koma sikuti anapita mu dzina loti winawake watenga ngati mfiti kuti waphedwa. Mwina imakhala nthawi Ndiye tiziuzana kuti iyayi monga ife achinyamata tiphunzitsane kuti ufiti kaya ulipo kaya kulibe ife sitingadziwe chifoti izozo nzakumidima koma ifeyo chimene tiphunzitsane nchoti tasiya zinthu okalamba ndi anthu ngati ife tomwe akudika chithandizo chathu ngati ife achinyamata zikomo.
Catholic Perspective on Radio Alinafe.
Ine ndimakhala ku Chigwirizano. Mwati dzina lanu ndani? Kabo Walewani. Mmakhala kuti akabowa? Ndimakhala ku Chigwirizano koma kumudzi kwathu nkumalingunde mmudzi mwa Mpanga. Ndiye mukhala ku Chigwirizano? Eh. Aha.
Ndithu. Ndinu amfumu?
Eh, ine kumudziko ndine mfumu. Ah, chabwino. Muna- Munamvapo nkhani zonena kuti eh, afiti mfiti mfiti munamvapo? Ineyo ndinamvako kuti mfiti mfiti zimamveka amalume awo amayi wanga. Amatamba?
Eh, amatambadi. munadziwa bwanji kuti amatamba eya ndiye ine kuti ndidziwe kuti nzoonadi amatamba amakamba wana wawo a ino okuti abambo anuwa amatamba zakuchi mwanamwanere ndiye ana aja adakafotokozera abambo awo ndiye tsiku limenelo bambo uja adali wa- wamkulu gogo ndithu adachezera kutukwana Ye, kumanena kuti amatamba tiona Tsiku limenelo tidagona kudacha, ndiye m'mawa mwake tagonanso. Ine podzuka ndidadabwa kuti munthu amubaya ndi mpeni, koma mpeniwo mmene umabwerera osadziwa.
Usiku? Ee, usiku. Ndiye makolo anga adamtengera ku chipatala cha, cha dokotala asing'anga adzikati aa wamubaya ndi ajawa Akwanu aja tsibweni anu aja timati Achimamba tikati Achimamba adamwalira ndiye amene amubaya amenewo ndiye ineyo kuno ndingokutemerani mwanayu achira komano osakachita nkhondo kumeneko ndiye tabwera kuja basi titadzakhala pa khomo ino ndimampera bala mpaka lidafika po- pochira moti ineyo ufiti kuti ulipo ndaonera nthawi imeneyo kachiwiri ndimapita kumunda ndikupita kumunda ndangoona moto osambira osadziwika poyambira mtengo umayaka ndabwerera kuthawa kupita ku nyumba dzuwa lili pwe kadzuwa kakutuluka ndiye ndakakhala pang'ono basi aa tiyeni pano pakwacha anthu atani adutsa ndakapeza kuti mtengo uja umayakawu Udzu uja uli bwino bwino sumayaka ayi ndiyeno akazi anga timapita tikambirana ah, simati boma silimati ufiti kulibe nanga ichi nchiyani ayi bomali limangochita poti umboni palibe munaona maso mphenya maso mphenya osati zochita kunena kwa anthu ayi ndaziona moto umayaka ineyo Ufiti uliko koma zamatsenga kuti uwaone kuti ochitawo ndi awa sizimatheka. Koma ungadziwe bwanji kuti awa ndi afiti? Sizidziwika.
Moti amene ndidadziwa kuti awa ndi afiti ndi amene adambaya ndi mpeniwo. Akugwa Munawaona? Munawaona? Ndangoona kuti tanena ati pakucha mmawa winawo ndiyoti ukapeze Ndiye kobonga. mmangoti ndi iwowo. Ah, nanga ndaninso.
Iwo tikanena kuti mfiti nanga ndani. Kuchokera na nthawi imeneyoyo. M'mudzi mwathu mwa Mbanga sindinapitemonso kukagonamo kwa mwezi ndimagona masiku makono basi kumachokako nimaona kuti ah, kwathu kuno nkoyipa koma ndikufuna ndinene kwa anthu amene timaona zotero tisapupulume kulanga tokha ayi alipo olanga zikachitika mtundu umenewo ndi apolisi akalange koma ifeyo ayi wachiwiri wake wolanga kwambiri ni mulungu ifeyo palibe kwina kokathawira kwa mulungu ndiye umangozitayira m'manja mwa mulungu nkafikapo nayima ineyo munatambako ineyo sinatambeko sinikudziwa anakunamiziraniko anthu kuti mumatamba Inde uyu ananamizirapo panopo amangoti mfiti mfiti ndiye ine mmangoseka uyu amanena uyu onsewa aka onsewo mfiti mfiti chifukwa chani amanena kuti mfiti ali nemuoneka kuti ndi lotamba kumaso kutaphwanyika koma iwe umanena kuti mfiti umene chifukwa chani ndonene nkhope yake mmene imaonekera Catholic Perspective on Radio Alinafe.
akuti azimayi ndi amene amatamba kwambiri zoona ayi sizoona amangoti namizira akuti mfiti yachikazi ndiye imavuta kwambiri ayi imeneyo ndi bodza akunama ameneyo mbiri yawo zopanda umboni zimenezo komanso masiku ano kungoti zinthu zomvetsa chisoni chifukwa kuti azimai athu a- makolo athu akangokalamba kuti ndi mfiti pamene asali asali mfiti nthawi zambiri kumpanga chipongwe zinthu zimenezo si- si si zinthu zabwino ayi chifukwa anthu munthu a- munthu ife tikama- tikakha- tikabadwa timayembekeza kuti tizakalamba ndio tili tikuti tikakalamba ndio ndi- tili ndi ufiti ngati tilibe ufiti chifukwa ayi. chani amanena zimenezo kuti 14 wokalamba mwina alibe kalikonse koma ati ndi mfiti chifukwa chani chifukwa amaona kuti alibe kalikonse basi mmene akalambiramu basi amene akutha anthu pakhomo pano ndi uti ndi amene mpaka ngati ineyo agogo anga anaphedwa ndi mng'ono wanga wa ineyo anadyesa tameki kumwali achifota anali ndi ufiti koma ufiti agogo anga analibe koma anakwidwa mandamu ndithu nkhani yake ya ufiti yomwe anadziwa bwanji kuti ndi afiti basi pakhomopo anthu amangomwalira kuma- ngati matenda amasiku anowa osakayezetsa basi tu ndi- az- azimayi anga ena- Anawapha agogo. eya mwaona moti akayezesa zima mankhwala akuti ayi a- a- mwana wawo ndi amene amutafuna kupeza kuti basi mwana mwana wa azisi anga basi kuwathira agogo anga mankhwala nkumwalira Ndiye pano anasiya kufa.
ayi so amafa anthu amafa sikuti anasiya kufa so ayi kugwirizana nazo zimene kuti pena mwina umakhala kuti a- a- kusokonekera ayi kwambiri chifukwa yoti anthu ufitiwo anthu amati ulipo eti komano nanga si zinthu zammatsenga munthu sungakhale ndi umboni zinthu zoti sizimaoneka zikadakhala mwa- mwina zinazake utha kumavomereza kuti uliko komano zammatsenga umangonena kuti eya ufiti uliko koma ulibe umboni eh
Eh, niwe mnatambako ngati? Ai, ndona anaramba ameneyo. Catholic Perspective on Radio Alinafe.
mmenemo ndi mmene bambo luis chikanya kumasanako anacheza ndi anthu ena mu mzinda wa lilongwe bambo louis chikanya alipo pano komanso bambo chizule alipo pano bambo mwaswera bwanji bambo chikanya Yeah. Eh, ine ndaswera mwaswera bwanji.
Ayi ndaswera bwino bambo uh, chizule mwaswera bwanji ayi ndaswera sam mwaswera bwanji ayi ndaswera bwino uh, ulendo takulandirani kumene munapita akuti mm. eh, wolanga woyamba ngwa polisi wachiwiri mulungu zimene ndamva ine mmene amatero anthu anthu amakhulupirira mulungu Chabwino. amakhulupirira mulungu ati amalanga oh, yeah. e, mulungu amachita punish chabwino nkhani pamene tayambira ndiponena kuti kumapeto kwa chakako a bungwe la manepo gulu limene lili amati network ya magulu amene amayang'ana za achikulire ufulu wa achikulire analengeza kuti kumalawi kuno anthu okwana 25 akuluakulu anaphedwa ndi manja physically powaganizira kuti ndi amfiti ndiye tinatero kuti uh, pophatikiza ndi nkhani imene mwakatola inu mwapeza inu bambo titawamva mkulu wa manepo a uh, andrew kavala zimene akulangiza kuti tikhoza kumatani kenaka kuti poomba mkota tikambirane zonse nthawi imodzi mm -hmm. zikomo kwambiri tsopano amene mukutitsatira tikupatsirani zoyankhula zimene anayankhula a andrew kavala mkulu wa manepo kuno ku malawi Catholic Perspective on Radio Alinafe. zoonadi kuti achikulire pafupifupi 25 amene ataya miyoyo yawo mchaka chimene chatha kumenechi ndipo o- achikulirenso opitirira ah, 56 amene akhala kukumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana kuwaotchera nyumba kuwapatsa zitonzo ndi zina zotero ngati bungwe tikudzudzula ndithu uh, mchitidwe umenewo chifukwa ndikuphwanyira ufulu anthu achikulire malamulo a dziko lino amatipasa tonse amalawi maufulu osiyanasiyana ndipo uh, maufulu ena ndi ufulu okhala ndi moyo ndi ufulu ochita associate ndi anthu ena mopanda mantha zimene zikuchitikazi zikupangisa kuti achikulire azikhala ndi mantha azikhala ndi nkhawa pamene akukhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ifeyo ngati bungwe uh, ntchito yathu yayikulu ndikuonesesa kuti tipange malawi okomera wina aliyense posayang'anira kuti zaka zake ndi zotani choncho pamene tikudzudzula mchitidwe umenewu tikufunanso kuti mu chaka chatsopanochi tigwire ntchito limodzi uh, ndi mabungwe osiyanasiyana nthambi za boma anzathu a mipingo uh, mafumu tonse tigwirane manja kuti tipange malawi okomera wina aliyense ndipo achikulire asamakhale ndi nkhawa titakupatsani mpata kuti mwina mutafotokoza kuti kodi ndi level iti imene mumafuna titafika tili pa 25 anthu amene atisiya chifukwa cha mchitidwe umenewu inuyo ngati amanepo mmakon- mukadakonda tikadafika pati pati Onse- wina wachikulire wina aliyense asa- asa- asataye moyo wake pa nkhani za ufiti uh, malamulo a dziko lino mukudziwa bwino lomwe kuti uh, aliyense ali ndi right yokhala ndi moyo choncho ifeyo ngati bungwe tikufuna malawi amene chaka chonse chizitha osamva kuti uku wachikulire anamukwirira mdzenje ali moyo kapena uku wachikulire waphedwa tikufuna kuti achikulire akhale mdziko lawo mopanda mantha mopanda nkhawa ndipo agwire ntchito motakasuka ntchito zopititsa patsogolo chitukuko cha dziko lawo. Nkhani ina imene ili mkamwamkamwa ndi imene yachitika ku Nkhotakota kuti mwana wapha bambo wake ndi mwala kapena kuti eh, duka kaya ndi njerwa amalimbana ndi mkulu wake bambo wake poleretsa kuwagenda pa mtima tikukamba pano akuti atisiya ku Nkhotakota azaka 60 kodi achikulire Tiziyambira pati kupereka mpata umenewu waulemu komanso kuwalemekeza? Ndi zomvetsa chisoni kumva kuti ku Nkhotakota wachikulire wina waphedwa ndi mwana wake weniweni. Zimenezizi ndi zimene tikuletsa, zimene zikupereka chiopsezo pa moyo wa anthu achikulire. Ndipo chikhumbokhumbo chathu ndi choona kuti apolisi komanso anzathu a kumakhoti agwira ntchito yawo. kuonesesa kuti chilungamo chioneke ndipo amene akuwaganizira kuti apanga zimenezi alandire ndithu chilango chowayenerera Catholic Perspective on Radio Alinafe.
kumeneko ndi kuyankhula kwa a andrew kavala mkulu wa manepo kuno ku malawi mpulogalamu yathu ya catholic perspective pamene tikukambirana nkhani yakufunika kokhala pafupi kapena kuti kuyamba eh, chaka ndi achikulire pafupi nafe eh, tagwiritsa ntchito anthu akunja kwa programu iyi ochuluka komanso nthawi yochuluka koma inu amene muli mu programu iyi live bambo louis chikanya bambo chizule mwatsatira bwino za onsewa Aaa tiyambe ndi reaction ya bambo Chizule chifukwa bambo Chikanya ndamene anali mthengo lero kupita kukatola kuti amve ndiye koma mwatsata Yeah. mmene mwamvera anthu aja kukambira momasuka bwino eh, ufulu wakuyankhula ulipo Kwambiri, yeah. eh, makamaka omaliza aja iyayi ana- anali bwino ati "Eh, uyu amanditchula Eh, mfiti." eh, eh, zoona. koma reaction yanu tsono bambo ya reaction yanga poyamba ikuti isonyeza ndithu chithunzi chonena kuti M'Malawi muno anthu ambiri ndithu amakhulupirira kuti kuli ufiti ngakhale kuti umboni ambiri akunena kuti alibe. E, nde zimene zikutipatsa chithunzi chonena kuti poyamba uh, chigulu chambiri cha m'Malawi munomo uh, chimakhulupirira zimenezizi uh, za ufiti e, ndipo reaction ina ndi ineso yachokeranso kwa anthu omwewo amene timawamvetsera kuti ngakhale amakhulupirira choncho iwowa sakugwirizana nazo zoti no anthu adzilangidwa pa mphekesera zonena kuti akuti uyu ndi fiti uyu ndi fiti ambiri aja amanena kuti iyayi eh, uh, zimenezo sizili choncho so if, if, if in quick uh, uh, comments i think uh, sentiment yanga ndi imeneyi my observation chabwino anthu akhulupirira ufiti koma ambiri at the same time akuoneka kuti sakugwirizana nazo ndiye funso limene ndili nalo ine ndi kwa omvera kapena kwa aMalawi ndonena kuti nangano nchifukwa chanino anthuwa timawapha ngati tikunena kuti okay tikukhulupirira izi Koma koma tilibe umboni. tilibe umboni komanso olanga ndi Mulungu ndi apolisi nanga timachitiranji i think that's where my question is kwa aMalawi it's a big question ndithu ndithu tikuyenera kupanga reflect tizilingalira funso limene afunsa bambo Chizule nanga ngati tilibe umboni timapangiranji ku- kufikira kumapeto bambo Louis Chikanya inuyo ndi amene munakatitengera nkhani zimenezi komanso ah, ineyo ndikhoza kunena pano kuti ndi inuso amene mwachita edit kuli zina mwina mwachotsa anthu ambiri amakamba zotani zina zimene sitidamve
Ah, koma nkhani zambiri zimene eh, tinacheza zimenezo eh, mmene anena abambo kuti anthu ambiri akukhulupirira kuti ufiti ulipo koma vuto lakuti pamasoweka umboni weniweni ndipo anthu akudana nazo eh, amene tinawafunsa akudana nazo kuti sibwino kungo pangiratu nokha chiweruzo iyayi chiweruzo ncha apolisi chiweruzo cha Mulungu Amatero. Akutero. Eh, eh. Ehe.
chabwino ndiye mu mapulogalamu athu ena ndipo ndidziwanso kuti chaka chino tikhoza kubwereza ndi mpata kuti mwatipatsa phunziro la imfa zikuoneka mzokamba za anthu onsewa ah, mwina mmodzi yekha amene ndamumvamo amene anakamba zoti ine ndikukhulupirira kuti ufiti ulipo chifoti ndinadzuka nditabayidwa koma ambiri amene ayankhulamo nkhani yake imakhudzana ndi imfa za anthu ena kuti pamudzi anthu akungofa kenako ndi amaloza nkhani ya imfa mwachidule kwambiri mungayikambe motani kuti tizitenga motani pamene imfa yachitika tizitenga motani tisanambe kuganiza kuti wapha ndi wakuti bambo luzi eya mmene mwanenera kuti mbuyomo tinapangako mapulogalamu ngati amenewa e, pa chikhalidwe chathu kunoko timakhulupirira kuti e, chimene chachitika chilipo china chake chapangitsa Aha. ndiye nkhani ya imfa kapena matenda munthu akadwala timakhulupirira kuti chilipo china chake chapangitsa kuti adwale ndiye kawirikawiri chifukwa cha chikhulu- chi- zikhulupiriro za ufiti kuti adwale munthu alipo wina wake wapangitsa kuti adwale ngati wafa munthu alipo wina wake wapangitsa kuti afe zakuti angadwale chifukwa cha matenda chani eh, ena zimenezo ayi sanganga ah, sangangodwala chonchoyi sangangofa choncho ayi alipo amene wapangitsa kuti afe nde imfa tsopano anthu eh, t- ndi evil If, imfa si yabwino eh, nde choyipa chikachitika basi nde kuti ndi wina wapangitsa kuti chichitike komatu pali zambiri zimene zingapangitse kuti munthu a- afe ngati eh, mmene mnanenera pali wina ananena kuti that was outside recording tsopano eh, ananena kuti "Ah, mnadziwa ineyo ndithu." akuti ine sikuti ndadzuka basi nakuti simalankhula panali, pa, panali kanthu pakhosi eh, ndinakhala one week mpaka ndinapita kwa sing'anga ndinakhala one week kumeneko kwa sing'anga pamene nayamba kulankhula eh, nikuti ah, so lino sim- simnameze chimanga inu kuti chinalowa pakhosi Mm. hayi hayi. you see there is a cause china chake chikachitika there is a cause alipo wapangitsa nde timakhulupirira ndi munthu amene wapangitsa zimenezi ndiye nkhani ufiti imabwera pamene imfa can come in different eh, forms Chabwino. Eh, tima- ti- ena amayi ena aja ananena kuti nthawi zina matenda akabwera matenda tisanaganize zopita kuchipatala kuti akayese bwinobwino ni chiyani timathamangira kwa sing'anga nde usually sing'anga amakuuzani kuti ndi munthu wachita zimenezi Ah, chabwino alright bambo Chizule uh, mzokamba zawo anthu amene uh, atiyankhula mpulogalamu iyi aonetsamonso kuti opanda kanthu mwina mukumbuka mawu amenewa kuti ah, chifukwa amakhala opanda kanthu including iso mwina maonekedwe nkhope mm. kuti ati yo- yo- yokwinyika kaya eh. komano yeah. ndinali pa nkhani ya kupanda kanthu mm. uh, tikatengera m'Malawi muno agogo amene ali ndi zaka 60 koma ali kumudzi rural setting ndi achikulire kwambiri eya kwambiri ngati anayamba kulima ali ndi zaka 15 ndiye kuti mmene amafika zaka 45 atatopa nkulima Yeah. ndiye kuti thupi limafowoka kwambiri koma wa 60 amene ali mtawuni wagwira ntchito wakwanitsa zaka 60 wapanga retire amaonekabe bwinobwino ndimafuna mutapanga analyze pamenepa kuti mwina ambiri amene amatsatira radio ali nafe ndi anzathu amene ali m'madera akumudzi ndipo izi kwambiri zikuchitika kwambiri madera akumidzi kuposera mtawuni sikwenikweni kumva kuti uh, imfa yachitika tikugwirana ufiti mtauni koma kumidzi ndiye ndimafuna mutapanga analyze kuti kuti imachitika ndi chani pa nkhani ya kukula munthu wakula zaka zomwezo ali nazo kumudzi akutchedwa mfiti zaka zomwezo ali nazo mtauni sakutchedwa mfiti mm. tizimvetse motani okay anthu aja mmene amalankhula titha kuona kuti amachita kwambiri associate kuti uyu ndi mfiti mwina maonekedwe monga mwanenera andi maonekedwe kumudzi kuja amayang'ana kwambiri makwinya eh, makwinya kusasalala kwa thupi eh, zimene kawirikawiri mwina zimabwera chifukwa cha kusachita bwino kusapeza bwino eh, ah, mwina kusowa sopo chani chifukwa ine ndimati ndikapita kumudzi kuona anzanga amene abala chaka chimodzi kuona kuti khunguli likusiyana chifukwa chakuti anzathu mwina sopo ndi mafuta sagwiritsa ntchito pafupi pafupi Ah, ah, ndeno ufiti mwina omvera ah, ah, tiwazindikiritsenso kuti eh, ambiri amanenanso pompaja kuti mm. ndi ati ah, ufiti mwina kulibe koma mwina matsenga mm. eh, komano malingana ndi eh, kafukufuku komanso maphunziro ozama za zikhuza zimenezi amasonyeza kuti ufiti ndi mbali imodzi ya matsenga mm -hmm. eh, so matsenga ndi pachingerezi amati magic mm -hmm. eh, nde magic-yo matsengawo alipo matsenga abwino pali matsenga uh, oyipa ndi matsenga abwino mwina anthu nkuti "Ah, ndiye palinso matsenga abwino izi ndikunena osati m'baibulo koma zokhudzana ndi m- social setup Matsenja- matsenga abwino ndi ngati zija zoti ah, za msangulutso eh, wina atafuna male- malezala kuti taonani ndameza malezala kapena awa- avula chip- chipewa nkutulukamo nkhunda basi zabadwa mmenemo nkhunda 100 akusangalatsa anthu ena amakambanso za matsenga otetezera munthu kapena kutetezera munda kapena kutetezera china chilichonse chofunika amenewo amatengedwa ngati matsenga abwino koma matsenga amene amagwiritsidwa ntchito kuti awononge munthu kapena abweretse imfa intended to harm matsenga a mtundu umenewo ndi amene amatchedwa kutino uh, ufiti kapena kuti witchcraft ndiye amenewawa ndi amene i think imene timakhala tikukambirana za ufiti tikukamba za zimenezi nde anthuno chifukwa choti matsenga amenewa ali intended to harm komanso ndoyipa anthu amapangano associate ndi china chonse chimene maonekedwe ake sali abwino e, um, uh, chifukwa usually kuti ti anthu ambiri kuti apeze umboni amati kodi unaona e, Ndiye china chilichonse chimene chikuoneka cho- choyipa chosaoneka chosakhala bwino people will associate that ndi chani ndi uh, ufiti ndiye chimodzimodzi nkhope khungu la munthu wamkulu fa munthu china chilichonse chikakhala chaching'ono eh? ine ndikaona kam- ka- kachani kam- ka- ka goat kakang'ono kacha kambuzi kang'ombe ndimafuna ndizikasisita chani because kamakhala kali kabwino kwambiri kosangalatsa kakuchowa ndiye pamene chikukula chinthu chija chimamba ku chimayamba kupanga deteriorate maonekedwe mphamvu zake ndi china chilichonse and pa chikhalidwe cha ifeyo no ngati anthu kunoko ku africa ndi madera ambiri amene mwina uh, education uh, maphunziro sinapite nawo patsogolo ndi illiteracy tima timapanga associate zinthu zija no ndi ufiti uja ndi aliyense amene ali makwinya pa thupi lake timaona ngati mwina ameneyo basi ndithu ndi mfiti Chabwino. Eh. bambo louis so Chikanya. my, that's my analysis thank you very much bambo uh, bambo louis chikanya uh, tiyeni timtenge munthu wonena kuti ali ndi zaka 10 15 20 30 40 wakwatira wakhazikika mmudzi amakhala ndi anthu bwinobwino kenako uh, ana ake a- akwatira basi iye uja wafika zaka 60 70 ndiye kuti eh, ndimafuna mutamtenga munthu amene wonena kuti mwina kum- konseku uku kumene tayambira kuja sitidamumvepo kapena sitidamverepo mbiri yonena kuti eh, akupanga za khalidwe lina lake all of a sudden chifukwa choti wakwana sa- zaka 70 akhale mfiti i don't know how you can put it mwina ndikukanika kulifunsa bwino funso koma ndimafuna ndione life ya munthu kodi ndi uti uti ndi aliyense amene wakalamba amene amatchedwa mfiti kapena so khalidwe lathu tiyambe talikonza kuyambira amene tilili pano mwina adani kapena amaona kaya amatipanga analyze mmene tikukhalira lero bambo Louis Chikanya.
um, pali ma levels awiri kuyamba ndi perception komanso psychology ndinafunsapo funso lina kwa madala ena ake uh, i think anali a Gama eh, ndinafunsa kuti kodi nchiyani chimapangitsa kuti anthu ka- makamaka achinyamata kuti azinena aziloza chala kuti amene amapanga za ufiti ndi agogo awo kapena achikulire chifukwa chani ndiye ananenapo zimenezo kuti perception iwo ananena kuti kaganizidwe tima amaganiza basi amangoganiza kuti chifukwa chokuti mwa- wachikulire chifukwa chakuti akuoneka moka mwina moopsa chifukwa chakuti wakula zimenezo zimene zimapangitsa kuti anthu aziganiza kuti ndi mfiti association ija ya chinthu chosaoneka bwino then on the psychology uh, anthu ena amapita kwa sing'anga owombeza kuti akapeze kuti nchani chachitika chapangitsa izi nchani chapangitsa izi zoyipa ichi nchani nde kwa sing'anga kuja asing'anga amadziwa psychology anthu amadziwa kuti anthu timagwirana ufiti kwambiri pa chibale komanso anthu amagwirana ufiti kwambiri amagwira kwambiri ufiti akuluakulu nde amatha kuwafunsa kumene kuti pa- pakhomo panu munayandikana ndi agogo Eh, amati aye eya ndagogo ndamene achita izi fu amadziwa kuti timaganizira kwambiri achikulire sanganene mnyamata ayi ngakhale ma- ma- ma isolated instances aliko achinyamata amene amachitanso zomwezo koma usually amakhala achikulire Eh, agogo ankolo eh, namakake senior member pa community ameneyo ndi amene anga- amaganiziridwa Eh, so psychology and perception
Bambo Chizule, kamtima aka kamene kamanenedwa mu nyimbo yathu ya national anthem ka nsanje simukaona mu mmenemu kuti mwina kamapanga play a big role kuti mwina angofuna kupanga eliminate ameneyo akachoka mwina apeze zonse zimene Okay. anali nazo kapena sanje samu uh, iliponso imalowapo uh, sanje komanso chidani Chidani. Eh, eh, chidani ifa ndi zosiyana Okay. fa nthawi zina itha kukhala kuti mumalimbirana ma- malire pang'ono kamunda eh, chimene chocho ndi choti no chimakhala ngati chidani nde its quite easy munthu ameneyo kumpangira zoti no umpangire kuti ndi mfiti eh, ineyo kumudzi kwathu ndidamangitsapo asing'anga ah, chifukwa chonena kuti um, ah, ama- amabwera eh, anthu ngati amenewa nkudzati atagwira nyanga zawo anthu aja amadandaula ife suffer and ambiri amakhala azimayi azimayi akenso ambiri amakhala um, Achikulire. achikulirepo yeah. so nditapanga zimenezi ngakhale kumangitsanso amene anaitanitsa uh, asing'angawo Ngati amfumu. Nde asing'anga aja amalandira ng'ombe mmudzi muja yeah? so anthu a- a- a- azibale anga makolo anga amandiuza ayi usapange zimenezo chifukwa akulodza iwenso akupha because zija tanena kuti ali almost aliyese mmala amakhulupirira zimenezi eh. so i said no ngati kuli kundilodza andilodze Achitedi. yeah. so am happy kuti ngati panopo zimene zinatha ndi amati anthu no amene akhulupirira zimenezo amachoka m'mudzimu amalondolabe kuti kumeneko amakapanga mwachinsinsi now zimene ndikukambazi nzoona kuti zidani ndi nsanje uja akukolola chimanga chambiri uja mwana wake mwina waphunzira aja mwina pakhomo pawo sipanachitike kamaliro satha kudziwa kuti kodi aku- akolola chifukwa chani amenewa kodi yawowo kunyumba kwawoko sakufa chifukwa chani mwina ndi aukhondo mwina amatsata zaumoyo ndi aja amachitano nsanje basi nkuyamba kuwapanga label nkhani ya ufiti so labeling can be just mwina kungoyipitsa mbiri kuti anthu aukire munthu uja kapena kumene zimene zimaloledwa zokatenga asing'anga akatenga asing'anga or kumene atha kuyuza achinyamata angopanga achinyamata kuti no apange force a munthu uja kuti no akhale ngati kuti sangathenso kuzipanga defend a nkupeza attack akatero ndiye kuti mdani wawo watha ngati chinali nsanje ndiye kuti nsanje yawo ija Yatero. yapindula yapindula ya Chabwino. ndithu Sam alright amene mukutitsatira Ah, ndi ehe.
ndinenetse kuti mwina sitiku- sindikupangira dismiss zoti no ufiti kulibe koma wa- that one ndikunena kuti sizili mu moyo wathu uno it's I think kaya ndi muuzimu because monga ndanena ufiti ndoti amagwiritsa ntchito magic ndi mmene amapanga manipulate a, a, a, a nature ndi kukhala ngati ndi ma supernatural powers ena ake nchifukwa chake anthu ena amanena kuti ngati chabwino anthu akudziwana kuti ndi afiti osathana kufiti komweko bwanji koma kuti azibweretse physically. Aha, abwera physically kudzamkwirira munthu kumugenda ndi miyala eh, munthu onena kuti palibe umboni ku this social setup yathu kuti munthu uja ndi mfiti. Chabwino.
Amenewo ndi bambo Elias Chizule kuyankhulapo ndithu pa nkhani ya nsanje ndi chidani ngati gawo limodzi kapena magawo amene amathandizira kwambiri anthu kuti tidzilozanalozana kuti awa ndi amfiti cholinga kufuna kuthana. Bambo Louis Chikanya, ah, kodi ndi Malembo Oyera ndi maphunzitso a mpingo, ah, pofuna kutengerapo nzeru ku concept imene ku corporate world imachitika,

E, nthawi zina zimakhala kuti anthu akuchita sanje chifukwa chakuti wina ali nazo zinthu zoposa iwo nde malo mwake amati a ah, ife tikhale nazo izi mwina kawirikawiri achibale ah, tikatenge zimenezi nde amamchita chipongwe munthu uja kuti pamapeto pake akatenge zimene amazifuna nde amanena kuti anakakhala kuti anthu amalimbikira ntchito tonse timalimbikira ntchito kumapeza zinthu zathu mwina izizi zinakachepa mwina zinakatheratu chifukwa kawirikawiri zimabwera nzona kuti pali matenda matendawo abwera chifukwa cha carelessness nthawi zina Eh, chifukwa sunasamalire a- akuuza chipatala a- a- mchite zakuti mchite za koma osasamalira nikutenga matenda iyayi nyengo ino ya mvula kolera imachuluka nde tizisamala osasamala nkukatenga kolera basi amati am- ndi afiti amene achita zimenezi Eh. so apapa ndi nkhani ya ku-

Ah, chifukwa uziyesetsa kusamala moyo wako nkhani ya zaumoyo hygiene mm -hmm. uziyesetsa kaya ufuna zimene ufuna uzizipeza chifukwa kulimbikira kugwira ntchito ndiye sungakhale busy kumanena anthu ena kumaloza zala anthu ena chimapangisa chima zimenezi nthawi zina ndi umphawi umphawi kubwera chifukwa chani ulesi mm -hmm. ulesi ulesiso basi chifukwa cha umphawi sanje imabweramo eh, chidani nkubwera zidani nkumabwera zinthu zazii zonoti chifukwa cha vuto lako chifukwa cha ulesi wako Chabwino. chifukwa chosalimbika ntchito kumabwera izizi chabwino Ah, nthawi yathu tayisamala bwino kwambiri komabe tikupita kumeneko bambo chizule tiloweno kuma real issues amene ayankhula amanepo kunena kuti ah, 25 anthu kuphedwa m'malawi muno Ah, ndiponso 56 e, kupangidwa torture tikukamba pano nkhani ya dzana ndi yakuti kudowa e, mayi wina wapulumutsidwa ndi apolisi dothi lili mkhosi kwambiri pachichewa pali mawu amati madzi ali mkhosi koma mayi uyu ampulumutsa dothi lili mkhosi akumkwirira wamoyo mwina mumfotokoze kuti anamukwirira pansi mutu wokhawo ndi umene unali pamwamba pa dothi kuti anthu amvetse
actually zimene ndamva ine Eh, eh, ndithu paona Eh, ngati munena mkuluwiko ayi si mkuluwiko izi nzenizeni tsono Ndithu. eh, kuti zachitika kudowa komanso ndithu tiphatikizapo ndinawafunsanso uh, andrew kavala nkhani yokhudzana ndi kunkhotakota iyi ndiye ndi ya fresh ndithu kuti mwana uh, kugenda bambo ake zimene takamba muno mwina mulibemo nkhani ya mowa uchidakwa wa ana chifukwa anachokera ku mowa mm. afuna akaonjezere ndalama kwa m'bale wake amkaniza kuyamba kulimbana bambo ake aleletse mwala le- titi njerwa pa mtima pa bambo mm. zaka 60 wapita tukamba apa ndekuti siwa ili kumenewo yeah. bambo chizule Yeah a Sam ndi zomvetsa chisoni nkhani imeneyi mwina ndi ndilumikize ndi baibulo monga fu- munafunsira abambo chikanya baibulo lija mu genesis linanena kuti anthu muzigwira ntchito eh eh anatipatsa udindo kuti tizigwira ntchito kuti tipe- tizidya thukuta lathu eti samatero yeah so chimene china chimavuta nchimenechi kuti anthu they want easy things oh, yeah. Yeah? nde pofuna easy things amayamba kudana ndi ena amafuna zinthu zaulere kumakolo eh? ngati yakunkhotakotayo mutha kuona kutitu mwina mwanayo chifukwa chakusazindikira kwake basi kupanga zimenezo makolo timauzidwa kuti ndi um, uh, mulungu wachiwiri e, so uh, monga papa francis akunena timayenera kupanga treat anthu akuluakulu aja ngati heavenly blessing yapadera mm-hmm. komano zimenezi anthu takhala ngati tazisiyapo ndipo pakutero timataya madalitso chifukwa ngati tikuzunza akuluakulu tikuzunza nkhalamba ndiye kuti pamenepo tikudzitemberera tikuzipezera tsoka either as a uh, family as a, as a nation or even as a church mm -hmm. chifukwa anthu amene aja ndi amene tikuyenera kuwalemekeza ndi kuwasamala so kunkhani ya bible ndikhoza kufotokoza choncho then second um, kuzindikira ndi maphunziro zimayenderananso ndi nkhani imeneyi muona kutitu nkhani izizi kuti ife zatikakamira kwambiri chifukwa chonena kuti olo a Sam inuyo mwina mutangobadwa munayamba kumva nkhani za afiti ineyo ndili, ndili kumudzi ndimati kangona chija amati chima- amati cha- chi- chi- star- chi- chi- shooting star china chake usiku kukakhala kuti kwanuko kulibe magetsi Eh. chimadutsa kuti chwe imaija imakhala nyenyezi Ah, zimene timaphunzira ku geography ndi nyenyezi imene imakhala kuti ya- yachoka pena kupita pena ndiye kukakhala kuti mu sky mu mulibe ma- china chilichonse chowala ndi pamene mmayiona mu Lilongwe muno simungayione kwenikweni imeneja eh koma iye aita akuti n'zoonadi nthawi zina zimaoneka Eh, maliro eh ndeti mudzamva pamene pa pakhala maliro eh, ndiye kuti chikagwera chikagwera chagwera pafupi chimenechi Cha- eh, na fiti so education ndi kuzindikira ah, zima- zimayenderananso ndi nkhaniyi Chabwino. Ah, njira ina yoti no ingatithandize ndi kulimbikitsa chitukuko ndi chani ndi maphunziro kumadera kwathu Chabwino. koma njira iyi ndiyotenga mtunda Ah, chifukwa eh, monga a bishop Mtumbuka amanena iwo amati mfiti kulibe that's an extreme perhaps koma amafotokoza kuti monga kwa anzathu kwa azungu ankapanga kwambiri ufiti umenewu ochitana hamu apita ma, ma middle ages koma panopo zimenezo ayi zomakayikirana kuti a uyu wandilodza chani zidatha zimene amapanga zawo ndi zongoti "Oh, kumeza benesi mkamwa kusangalatsana hey, watisangalatsa basi zidatha chifukwa choti ukoko aliyense amapeza bwino palibe zochitirana nsanje kuti awa akolola zambiri kaya chani ayi ndiye that's a long, stay, long term uh, solution Okay. koma ma solution ena ndi ena anena kale aja ndimafuna ndionjezere uh, ina imene anakamba wina anati mafumu azisita yes. akamva kunena kuti uh, wina wake is being tortured mm. athamange ndeni mm. mm, zimachitika mwachangu kwambiri mm -hmm. pa 20 minutes ndetu munthu uja watani wafa mm. koma ine maganizo anga anali oti no mafumu inde atithandize koma njira yake ikhale preemptive kuti monga mmene amalengezera pa maliro paja tikapita pa maliro ngati mm. amalengeza kuti Kwacha mvula yagwa mbuzi tiyeni timange tikunena izi osakhala mudzi wa amfumuwo okha koma midzi yonse yozungulira adzineneratunso zimenezi kunena kuti osangonenana kuti iwe ndiwe mfiti ukatero ndiye kuti mudzi muno ife mafumu tikuona Eh, atati mafumu amatero Ayi ndithu koma vuto akutinso mafumu okha ngati ndi amene ambiriso amata... pepani nya mafumu mundikhululukire koma kuti mafumu amalimbikitsanso zinthu zimenezi nde pamakhala povuta kuti iwo atani azipereka mauthenga ngati amene aja chifukwa akanakhala kuti amanena mauthenga ngati amene aja ngati mmaliro muja anthu atha kuyamba kusiya zolozanalozanazi komaso chifukwa vuto ndiloti ati ukanena kuti ayi ine ndimaletsa sing'anga osapita kwa sing'anga osakaombeza ati ndekuti Mfiti iye ndi mfiti iye Mm, ufuna kuti upeze so mpata we are really in trouble Sam on that Yes, koma yes. sitikuyenera kugonja we need to, to take strides kuti tipange move away from this chifukwa zikubwezeretsa mbuyo chitukuko zikuphetsa miyoyo ya anthu osalakwa ndi zina zotero Zikomo kwambiri. a Thindwa ndi ma ndi nthawi zambiri amakhala controversial koma ntchito imodzi imene ndimayamikira a George Thindwa ndiyonena kuti amalimbana ndi nkhani yomangomangitsana kuti ati uyu ndi mfiti apulumutsako anthu oti anamangidwa apulumutsako ngati anthu amene oti ali accused ah, kupezeka kuti panopo eh, anthu aja they are productive in their societies yeah, so it's a, a big challenge imene tinayo kwathu kuno ah, ku Malawi koma ndi nkhani yaikulu kwambiri imeneyi yoti ndithu uh, yofunika kuti tiziikambakamba kuti mwina pang'ono ndi pang'ono chifukwa Peterkins Kayira ankakamba ngakhale za Malawi national team kuti amadalira ndi kuopanso kuti anzawo awalodza kuti asasewere mpira amafotokoza nkhani zambirimbiri zoterezi mmene ana zikhulupiriro. eh, ndithu ndithu Aha. ndithu Sam so you see how strong the issue is oh yeah it's strong koma Ndithu, ndithu. pankhani yoti mwina kungoloza akuluakulu okha ndikuwapweteka pamenepa ndi pamene pali vuto lalikulu chifukwa lasamale. ngati afiti ineyo abwerako anthu ku parishi kudzandifotokozera mwana wina amayi ake kuti mwanayo akuti amatamba tayankhulana naye ine kuyankhulana naye ndithu akuti inde amati- tima- amatiphunzitsa kutamba timapita kukatamba anandiuzako kamwana kakang'ono a dzanadzanali anabwera mnyamata wina akuti anamwalira ndi anadzuka waku wakwa Dickson uko eh ana ana- anadzuka kumandifotokozera kuti ayi anthu ankaona ngati ndamwalira koma ine anandiika patsogolo pa mdipiti wa maliro munamuona uja uje uje wachinyamata Eh. amamuchita zimenezo ati ndachinyamataso anaka amagwiritsa ntchito zina Eh. Amfumu ena anabwera kumanda kuja bambo utsi mwathira uja watisokoneza ife timachitako zathu wachikulire so you can see kuti all the ages yes. ngati anthu amapangadi za ufitizo mm. ndoti ndi maeji onse mm. then why tikungonena nkhalamba Nkhalamba zokhazoka zokha. Aha. ndizija ndanena na association of badness kumaona ma wrinkles ankhalamba aja osadziwa kuti that's a natural process imene tonsefe tidzatani tikuyenera Tidza- kudzafika. tidzafikamo Tikuyenera kudzafika. Ndithu Chabwino. Sam. Ah, bambo Loti Kansozo ngati muli ndi liwu lina lililonse chifukwa ndifuna kupereka mwina mphindi zisanu zokha kuti tikambirane zina za mpingo koma pa nkhani iyi imene timakambirana lero ngati muli ndi ah, mawu ena alionse ya ndingofuna tilimbikitse uh, boma komanso mabanja makolo kuti tipititse ana ku sukulu mm -hmm. eh, mwina sukulu ndi imene ingatithandize kutichotsa maganizidwe ena angati amenewa mm -hmm. chifukwa zodabwitsa kuti be chifukwa cha mentality ija yonena kuti china chake choipa chikachitika basi ndiye kuti wina wapangitsa mm -hmm. eh, nthawi zina zimakhala kuti ndifeyo amene sitinasamale zinthu zija zatibwerera basi kumafuna wina timpange accuse ehe mwina tichotse zimene zingathe kuchoka chitati tikulimbikitsa maphunziro pakati pathu chifukwa zinthu zina timakaziphunzira kusukulu munthu kuti ah kodi ndimene zilili ayi ndiye kuti ufiti ayi ndiye eh, tikudziwa kuti ufiti tikatengera bible ufiti ulipo ufiti ni kuchita zoyipa chifukwa ngati ukunenera zoyipa mza- ndiwo ufitiwo tsopano ehe so mwina tichepetse khalidwe limeneli makamaka poyesetsa kupeza maphunziro ena ndi ena aha tithokoze kwambiri bambo ndithu, Eh, ndithu.
bambo chizulu ineyo ndimafuna ndimalize ndi kupempha kunena kuti anz- anzathu akuboma anzathu a inu amabungwe anzanga inu ndimadziwa mmapanga kwambiri za minority rights gay rights zosiyanasiyana ufulu wa atsikana maphunziro a atsikana gender, gender based violence koma iyi ya kunzunzika kwa nkhalamba eh, ngakhale ma albinos amathandizidwa ndithu patali patali kuti ma ngos aboma amagwirana manja kuti let's fight against this iyi ikuoneka kuti ma efforts athu ndochepa ndikanapempha kuti mwina kumenekunso tioneko kuti uh, anzathuwa ndithu fa nama, ma numbers amene tatchulawo ndambiri zedi ma Ndambiri. 35 chani chani ena ozunzi 25, 25 chaka chimodzi that's a lot of people chifukwa gulu limenelinso ndilochepa mdziko muno ndiye mwina tikadaonapo kuti uh, ngati ti- tingapeze ma funding tilimbikitse ntchito zothandizira nkhani imeneyi chabwino zimvere mu mtolo i think uh, amanepo akumvani ndithu kapena akumvani bwinobwino zimenezi uh, january ndi ameneyi kuoneka kuti kuli zinthu ziwiri mu mpingo lero tangoonanso kalata ina uh, kuli zochitika mu mpingo mu january umu tikamafika 20 january tikhala tili ndi a bishop othandiza ku civo stadium komanso taona uthenga wina wochokera ku ecm kuti uh, la mulungu lachitatu Mu nyengo ya pa chaka, tikuyenera kukhala ndi mapemphero apaderadera. Bambo Chikanya, mungayankhulepo? Uh, ya tiyambire iti Tiyambire iyi yabwera lero ya okay La Mulungu eh, lachitatu. la mulungu lachitatu mu mpingo kumakhala apapa anagamula kuti tiziganizira za bible okay. Eh, kuwerenga kugawana komanso kufalitsa mawu a mulungu mm -hmm. la mulungu lachitatu mm -hmm. e, eh, anachitolemba chikalata chake ndithu chaka cha 2019 mm -hmm. kuti mapaderadera tiikeko nzeru kwambiri pa nkhani ya mawu a mulungu chifukwa mm -hmm mpingo ndiye uli ndi moyo chifukwa cha mawu a mulungu okay. uh -huh.
so, la mulungu lachitatu mnyengo yapachaka ndi liti tili Paka- tikuyenda bwanji pakakhala- nyengo za mpingo pano patili Aha. patipati yeah.
pa lamu, eh, pa ma, milungu yapachaka iyo paja imabwera kawiri Ehe. woyamba umakhala tikamaliza christmas timayamba christmas imatha ndi ubatizo wa ambuye yesu okay. umakhala eh, masande ake awiri okay. Eh, chifukwa chake lam- lachitatu ehe okay lero limakhala ah, mbali kuti tayamba tayamba chaka la mulungu la milungu ya pachaka Mhm, bambo Ehe. chizule ndikuona apapa pa 6 mu ti- tipanga epifania mulungu ukubwerawo ndiye kuti Pa mulu- seven. pa 7 ndiye kuti mulungu otsatirawo pa 14 pa 14 ubatizo wa ambuye yesu Okay. ndiye kuti tikangochoka pa ubatizo wa ambuye yesu tayamba nyengo ya pachaka ndiye kuti kuchoka pa ubatizo wa ambuye yesu mulungu woyamba uyo woyambawo wachiwiri ya ti- tiyambira eh, tiyambira mulungu wina oyambawo wachitatu wachitatu wakewo pakubwera no kuti ndiye date Chaka- apa kalendala pa ili atalikira okay okay chabwino tithokoze kwambiri koma izi timafuna kuti omvera amene mukutitsatira ndipo ndinu akatolika mutsatire ndithu ndi kumva nokha kuchokera pa wailesi yanuyi kuti Uh, kwabwera kalata kuchokera ku likulu la mpingo wakatolika kuno ku malawi ku episcopal conference of malawi Ndithu- Eh, nkhani si yanyowani sam Ehe, angokumbutsa koma akumbutsa Tapangapo.
Ehe, komanso tapangapo. nde koma ife mmene tidziwira kupanda kutchula ndiye kuti anthu sakumbuka ayi nchifukwa ndinati muitchule ndithu bambo Eh. ehe ah, ndiye tikhale tikumakumbutsa ndithu anthu kuti adzikonzekera za tsiku limenelo ndiye timalize nkhani kunenazo za chaka cha ah, kudzodza bambo vincent mwakhwawa kukhala bishop eh, zikulengezedwa ndithu eya kuti pa 20 january um, abambo vincent mwakhwawa adzadzozedwa kukhala episkopi wothandiza wa lilongwe archdiocese eh, chabwino But anything new kapena basi mwina kungolimbikitsa akhristu m'maparishimo kuti pa 20 mpafupi and nthawi ino nthawi zovutiravutira ofunika ndithu kuyambiratu kukonzekera chaka chino chachikulu ndipo ndi mwayi waukulu kuti ifeyo mulungu atipatsa mphatso yotereyi kuti takhala ndi episkopi komanso ndi episkopi othandiza Okay. ndiye zikanakhala bwino kuti tidzakondwere pamodzi ndithu Akhristu ochuluka kuchokera m'maparishi osiyanasiyana. Tithokoze kwambiri ndipo pamenepa mpamene tamalizira zokambirana zathu m'pulogalamu ya Catholic Perspective lero. Kwambiri timakambirana nkhani yokhudzana kuyamba chaka ndi kusamalira achikulire. Achikulire m'Malawi muno akuseweretsedwa, achikulire akutonzedwa, achikulire akuphedwa pa nkhani yongowaganizira kuti ndi mfiti. kuti zoti wakalamba wafuna zidachoka mmidzi pano kuli wakalamba ndi mfiti ndipo tikungopha koma kutengera ndi kukamba kwa bambo elias chizule bambo louis chikanya komanso anthu ochuluka amene anakumana nawo bambo louis chikanya kwa chinsapo mzinda wa lilongwe kuphatikizirapo a andrew kavala mkulu wa manepo zaoneka kuti kuli anthu enanso amene ali ndi chidwi chofuna kusamalira achikulire m'malawi muno tengamponi mbali kuti tisamale achikulire chifukwa ife tonse tikukambirana lero tikupita komweko ndine sam k zikomo kuti tidali limodzi mudzakhalenso pompo sabata yamawa pamene tidzakupatseni programu ina ya catholic perspective